Chinelo nọ n'ihu mbụbọ ya na-atụtụkọ ejula otu agadi nwoke na-agara onwe ya agakata chigha azụ bịa lee ya anya jụọ ya bịa nwa m ọkwa nwa ogbunu ka akọ ka ị bụ Chinelo ewelite isi ya lee onye na-ajụ ya ọ hụbeghị ihu a mbụ ọ sị ya ee nna anyị ọ jụọ ya nna gị kwanụ Chinelo asị na ọ nwụọla ọ jụọ ya gịnị gbukwaranụ ya Chinelo asị na ọ bụ eju ọ jụọ ya nne gị kwanụ ọ sị na ọ nwụkwuone nwoke efufe n'isi ọ sị ya ewekwana iwe ka m jụọ gị gịnị gbukwaranụ nne gị Chinelo asị na ọ bụ eju agadi nwoke ahụ ele anya n'efere o bu ọ bụrụ ejula dị ya o lee ya anya n'aka na ihu eju abụọ ọ chị n'aka nwoke efufee n'isi wee bịa wotuo olu ya wee jụọ ya nwa m kedu aha gị chinelo agwa ya ọ kpọọ ya chinelo nwa m ihe i jikwanụ n'aka bụ gịnị chinelo asị na ọ bụ eju nwoke asị ya nwa m ndụ ọ na-agụkwa gị chinelo elee ya anya sị ya nna ị gaghị aghọta ma afọ ekweghị ọkpa zuo ike na ahụghị nke a kpa n'aka mere nke a kpụ n'ọnụ ji wee hụsie anya na ọ dịna ka ọ ga-adị nya aga eji maka mgbagbu wee ghara ọgụ na ihe gụkwarana nwata agụ anaghị asa ya afọ nwoke ewelite ihu ya lekwasị ya anya na mkpụrụ anya wee hụ obi mwute o fufee n'isi gba nkịtị wee obere oge mesịa welite isi agwa Chinelo sị ya nya kpachara anya ya na anụ ahụ a na-achụ wee na-ama ọkwa na anụ ahụ bụ anụ ndọgbu na ọ bụ ajọ anụ Chinelo emegharị ahụ ọ bụrụ n'elu akwa ka o dinara na ihe niile a bụ na nrọ ka ọ na-eme o wee chịrị obi n'aka gakwuru enyi ya nwaanyị na-asị ya rịwa na ọ gaghị ada aha enyi ya nwaanyị a bụ Merit kọrọ ihe ọ hụrụ na nrọ Merit asị ya nya wepụ ụjọ n'ahụ ya na ihe a bụ nrọ na o nweghị ihe o mere na ya gba mbọ gaa hụ Prince Charles ebe ọ bụ na Prince Charles eziterena ya ego ụgbọala ezitere na ọ ga agharịpụzi ya Prince Charles a bụ nwoke ha abụọ na-akpa n'Instagram ọ gwara Chinelo na ya bụ nwa eze Chinelo nwa na-ata ahụ nwa na-enweghị nne na nna o nweghị onye ntụziaka ị ma na ijiji na-enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala maka ọ nụna na onye a bụ nwa eze na ego dị wee eze na-anwụrụ Prince Charles abalị ọbụla ha abụọ na-akpa n'ekwentị ha kpagidere wee ruo nke na ha ga-ahụ anya wee zitere ya ego ụgbọala ọ ga-eji abịa Chinelo akwadochara ịga wee laba ụra n'abalị wee rọọ nrọ ebe agadi nwoke gwara ya okwu teta kọọrọ enyi ya nwaanyị merit enyi ya nwaanyị tigharịa ya anya sị ya nya gawa na ọ ga-aka mma o nwee ka o si wee dị nya kpọwa ya n'ekwentị Chinelo eburu akpa ya gawa n'ebe ọ bụla o rutere ọ gwa merit na ya erute n'ebe dị otu a mgbe ọ gara nya na Prince Charles ahụ gwara merit na ha abụọ ahụla merit agwa Chinelo nya see ya foto ka ya hụ onye ọ bụ Chinelo ana-achọ ka ohere dapụtara ya ka ya see nya foto mana ohere adapụtara Chinelo Merit echeele ya ọ hụghị awa abụọ agaa ọ hụghị ọ na-echezi ma ihe meene ya ka ọ na-ejezi na awa atọ Chinelo akpọọ ya gwa ya na Prince Charles sị na nne na nna ya ga-ewe iwe ma ha nụ na o si na agbụrụ ọzọ gaa kpọrọ nwaanyị bịa na ha chọrọ ka ọ lụọ nwaanyị si na agbụrụ ha mana nya achọghị ịlụ onye si na agbụrụ ha na ọ bụ Chinelo ka ya ga-alụ na nya eche na uche na ọ ga-akpọrọ ya gaa kwụọrọ ya ụgwọ ụlọ n'ụlọ oriri na nkwari ka o dewegodi isi ya n'ebe ahụ hie ụra mgbe chi bọọ ka a mara ihe a ga-eme ya merit asị ya nsogbu adịa na ha ruo ụlọ oriri na nkwari ahụ nya gwa ya aha ya chinelo asị nsogbu adịghị o cheele chinelo abalị niile ka ọ hụ chaatị ya ọ hụụ ya n'obi merit ọ na-eche na ha esite n'iko anwụrụ banyezi ime ahịa ka chi bọrọ ọ kpọwa ya n'ekwentị ya bụ akara ekwentị anaha agazi aga a gbanyụrụ ya agbanyụ o chee ma ọ bụ batrị ọ kpọọ ya ụbọchị niile ọ gaghị n'echi ya ọ kpọkwuo ọzọ ọ gaghị wee ruo taa ya bụ akara ekwentị anaghị agazi aga ọ nụghịzi olu Chinelo Chinelo abataghịzi n'ije ahụ ọ gara anụghịzi ikpo n'elu nke ajị anụ dị n'ala Merit amaghịkwanụ nwoke ọ gara ịhụ maka na nwoke etighi foto ya na profaịlụ etu a ka Chinelo si wee funyụọ anya na-amaghị ihe mere ya na etu o si wee mee gee m ntị surugede bụ egwu ndị mmụọ agaghị asị agadi nwaanyị mechie ụkwụ maka amaghị ebe o si eku ume ihe anyị ma bụ a tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ezi ọgụ dịziri ya na ndị mmụọ anyị ma na o teena azụ na mmiri na ikuku agaghị ebupụ nwa nza n'ọdụ igu mana mgbe ajọ ikuku bịa achọọ nwa nza achọọ achọọ ọdụ igu achọọ hookup dịka ero puru n'ebe a na-anyụ mmamịrị isi mmamịrị aga ekwenụ i foro ero mana ụtọ ero ekwe gị hapụ ero mana otu ihe ga-ama ama bụ na hookup dịka mma a na-egbu na mmiri ị na-egbu ị na-eze ụkwụ gị maka na ọ bụ ebe ahịhịa na-atọwa ewu ụtọ dị ka nke na-egbu ya na-adị ebe mmadụ na-aga ala ka ọ na-aga otu ụbọchị tọ ntị adịkwa ya gazie